ndeewonụ ndị ọma na-ege m ntị anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa nke bụ asụsụ Igbo amaka n'ụbọchị taa anyị na-aga ileba anya n'isiokwu omenala that is culture marakwa na ọkwa sị ụmụ ya ha tụrụtụ ji ha tụrụtụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji buru ji ya ha eriwe mgbọrọgwụ. Omenala na-echekwa ndị dị ka ichekiriche si echekwa ọkụ. Ọ dị mma ka anyị gaa na nkọwa ya. Ọ dị ọ dị mma gịnị bụkwa na omenala a? Omenala bụ ihe eji ama ndị ma ọ bụ onye ma ọ bụkwanụ obodo. That is to say culture is the sum total way of people's life. That is their dressing, their food, their tradition among others. Marakwa na obodo ọbụla na-enweghị omenala, obodo ahụ nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji eleba anya n'ụbọchị taa n'uru omenala na-aba na ndụ mmadụ. ọ dị mma ka anyị leba anya na uru ndị a omenala na-aba na ndụ mmadụ marakwa na ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya ọ bụkwa otu a ka ọ dị n'omenala n'ihi na omenala bụ ndụ mba ọ dị mma uru nke mbụ gbapụtara ihe gbasara omenala bụ na Omenala na-enye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, that is, it provides people with sense of identity, purpose, and uh, belonging. Ọ dị mma, nke ọzọ bụkwa na ọ- omenala na-egosipụta ka ndị si ebi ndụ ha, that is to say that it identifies people's way of life. Omenala ndị na-edu ha echefukwala nke ahụ. Ọ bụ ihe onye kwenyere na ya bụ ihe na-agara ya. Ọ na-ewetakwa nsọpụrụ na ndụ mmadụ. Ị jụkwala onwe gị gịnị mere nwatakịrị hụ okenye ya enye ya nsọpụrụ ruru ya? Ọ bụ gịnị? Omenala. Marakwa na omenala a esiteghị n'aka anyị, ọ bụ ihe si n'aka fere aka wee rute anyị aka. ya mere anyị ji sị na ọ bụ gịnị nkwenye mba ọ dị mma uru ọzọ omenala na-aba na ndụ mmadụ bụ na ọ na-enye aka na nkụzi omenala nakwa ọdịnala ya bụ it helps us to gain valuable information about our ancestors yes ọ na-ewetakwa mmepe ụzọ ọ bụ eziokwu omenala na-eweta mmepe ụzọ iji maa atụ ọ bụrụ na mmadụ ahapụ obodo ya gawa obodo ọzọ kedu ihe ị chere ga-eweta nnabata n'obodo ahụ ọ bụ omenala o nwere ike bụrụ asụsụ gị mgbe ị sụrụ asụsụ gị n'ebe nwanne gị nọ ọ ga-anabata gị nke ọma mara na ọ bụ gịnị nwanne ya Ya mere anyị ji sị na omenala na-eweta mmepe ụzọ n'ebe mmadụ na ibe ya nọ. Ọ na-enyekwa aka na nhazi obodo. Yes, it plays an important role in shaping the society. Ya bụ na omenala bara nnukwute uru na ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na i lee anya taa, ọ dịzi ka omenala ọ na-achọ ịla ala. mana ekele dịkwara Chukwu na ndị mmadụ ebulitewele asụsụ ha maka na omenala bụ gịnị ndụ mba ya mere anyị ji na-arịọ onye ọbụla ka anyị gbalịanụ na-egosipụta omenala anyị na-ejikwa ya na-akụziri ụmụ anyị ndị a na-etolite etolite ka ọ ga-abụ na ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha n'ọdịnihu ya enwee ike nyere ha aka ọ dị mma ọ bụ ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị nke taa na isiokwu anyị omenala ụbọchị ọzọ anyị ga-eleba anya na ụdị omenala dịgachi iche iche e nwere na ala anyị bụ naijiria eji m aka na unu ghọtara nke nke ọma maka ajụjụ gị gị echefukwala idote ya na comment section. Ndewonu.